Igbo bụ Igbo ekene m unu nke onye chiri ya zere ọ bụ n'Igbo Memories TV ka akụkọ Igbo nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Sọnde ahịa nkwọ na mkpụrụ ụbọchị iri na abụọ n'ọnwa Febụwarị n'afọ 2023 si abịara gị ndewo ngwa gee ntị ka ị nụ isiokwu anyị ji mere akụkọ ụlọikpe atụọla otu nwanyị gbara afọ iri atọ na ise onye ji ụmụnwaka ụmụnwanyị agba mgbere akwụna mkpọrọ afọ iri abụọ na otu nwunye onye e ji ihe ejije wee mara n'obodo anyị bụ Naịjirịa bụ maazị John Okafor onye e ji Mr. Ibu wee mara ekwuela na ihe o kwuru na ya ekwughịzi ya akụkọ na-erute Igbo Memories TV na-asị na ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ka e kunye ha nwa ọhụrụ a zọpụtara n'ime ala ọma jijiji na Tọki. Ngwa gee ntị ka ị nụ akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya. Ụlọikpe Majie dị n'Ọka, isi obodo Anambra steeti atụọla otu nwaanyị mkpọrọ maka iji ụmụaka arụ ọrụ nakwa ịkpọta ụmụaka ụmụnwaanyị were ha na-agba mgbere akwụna. A nwụchiburu Success James gbara afọ iri atọ na ise n'Ọnịcha n'ọnwa Disemba afọ 2022 ma kpụpụ ya ụlọikpe majie dị n'Ọka maka ebubo asatọ metụtara ịkpa nkata, zuru ụmụaka tinye ha n'ọrụ nakwa iji ha na-agba mgbere akwụna. Majie kpere ya bụ ikpe bụ Genevieve Osakwe mara James ikpe na asaa n'ime ebubo asatọ ahụ ma nye iwu ka a tụọ ya mkpọrọ afọ gbakọtara dị afọ iri abụọ na otu maka ebubo nke mbụ afọ ise, nke abụọ afọ ise, nke atọ afọ abụọ, nke anọ afọ anọ, nke ise afọ abụọ, nke asaa afọ abụọ, nke asatọ otu afọ. Ọkaikpe Osakwe enyeghị ya ohere ịda nha mana o kwuru na nwaanyị a a tụrụ mkpọrọ ga-anọkọ afọ ndị a ọnụ. Cheta na n'ọnwa Disemba afọ 2022, Mịnịstrị na-ahụ maka ụmụnwaanyị na ọdịmma zọpụtara ụmụaka anọ dị n'agbata afọ iri na atọ na iri na ise bụ ndị Akwa Ibom nwaanyị a lara tinye n'ọrụ akwụna dịka o kwere ha nkwa ịkpọ ha gaa Agbọ dị na Delta steeti ebe ọ sị na ọ na-ere mmanya nke a na-akpọkarị Beer Parlour. nwunye onye eji ihe ejije wee mara n'obodo anyị bụ naijiria bụ maazị john ikechukwu okafọ onye eji mr ibu wee mara arịọla di ya na nwa di ya bụ chioma okafọ mgbaghara maka ikwutọ ha na soshal midia. Na nso nso a, soshal midia nwuru ọkụ dịka nwunye ọkpa ọchị ahụ boro di ya ebubo iti ya aka nakwa ịyị nwa ha nwaanyị bụ Chioma. Mana na mkparịtaụka ya na onye ntaakụkọ Ifedayo Olarinde a ma dịka Daddy Freeze nwere na nso nso a, Stella Okafor kwuru sị, na anyị edoziela ihe m kwuru maka mmadụ idina ibe ya o nweghị onye na-edina ibe ya ya bụ ihe m kwuru n'iwe chiọma bụ nwa m nwaanyị ngwa kirie ihe nkiri so ya Is it recording? Yes, recording.

Akụkọ si mba ofesi Turkey wee na-erute Igbo Memories TV na-ekwu sị na puku kwuru puku ndị mmadụ ekwupụtala mmasị ha ikuru nwa ọhụrụ ahụ a mụrụ n'okpuru ụlọ dara n'ọma jijiji mere na Syria n'ụbọchị Mọnde. Mgbe a zọpụtara Aya, nke pụtara ọrụ ebube n'Arabik, olulu ụwa ya ka jikọtara ya na nne ya mụrụ ya. Nne ya, nna ya na ụmụnne ya anọ nwụrụ n'ọma jijiji ahụ metụtara Jindayris. Ihe onyonyo gosiri ka a na-azọpụta Aya wuru ewu na soshal midia dịka otu nwoke ku nwa etum juru ahụ n'aka ji ọsọ si n'ụlọ dara ada agbara ọsọ apụta. Ugbua, Aya nọ n'ụlọ ọgwụ Dọkịta ụmụaka na-elekọta ya bụ Hani Marouf kwuru sị, Mgbe e kutere ya n'ụbọchị Mọnde, ọ o bucha akpụ nakwa apa, oyi ji ya, iku ume rakwara ya ahụ, mana ugbua, ọnọdụ ya adịla mma. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ na soshal midia arịọla arịrịọ etu ha ga-esi nwee ike Ikuru nwata ahụ ka ọ bụrụ nwa ha. Ngwa lee ihe nkiri so ya.

ndị be anyị onye nọrọ ya na-ekpe ka ihe ọjọọ ghara ịbịakwute ya ka Chineke nọnyere ndị obodo Tọki n'oge dịka oge a ụmụnne m mbọchị nta ka anyị chụzianụ n'Owere nchi ka ọ dị oge ọzọ